Хьэтӏохъущокъуэ Къазий и цӏэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм и къэухь литературэ клубым къригъэблэгъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цӏыхубэ сурэтыщӏ, художествэхэмкӏэ Урысей академием и академик, художник цӏэрыӏуэ Цырым Руслъан. Согъэщӏагъуэ, арат зэхуэсым фӏэщыгъэцӏэ хуащӏар, ар хуэгъэпсат гупсысакӏуэ лъэщым къыдигъэкӏа нартхэр зыфӏища тхылъым.
Адыгэбзэм и гупсэхэр, ди адыгэбзэ егъэджакӏуэхэр, лъэпкъыр дызыщыгугъхэр. Дифт къэлъэӏуэну щари къэкӏуахэщ. Тхылъыр дунейм къытехьауэ зэрытщӏэ цӏыхэм икӏи догъэщӏагъуэри, нэхъыбэм кърещӏэ, нэхъыбэм кърацӏыху жытӏэри, мы зэхуэсыр щӏызэхэтшари аращ. ӏуэхум занщӏэу дыхыхьэмэ нэхъыфӏу къыщӏэкӏынщи, тхылъым щыщ пычыгъуэ къеджэну макъамэгъэӏу, уэрэджыӏакӏуэ Хьэцӏыкӏу Башир псалъэ изот. Нобэрэ Сухуябрэм

Ныгъуэшэсыкӏ, гуэрэныгукӏэ негъазэ, мазэхэр ныдохьэ, хьэрэмэ ӏуащхьи ноӏус, Псыжь ӏуфи щоплъакъуэ, къуэшыхь зэви щохъыжьэ, жьапщэшхуэ къыкъуоури, уэри щӏыри дэгызу блеежьыр къытопщ. Щхьиблри зэблэууэ зым шэрэзыр къехъущт, зым мафӏэр къегъэст,

Лъэпэкӏэрыхъ, жэмыхъуэрылъху, къэзылъхуари зымыщӏэж, зызыщӏэжу щыӏэр зыӏэщӏэкӏуадэ, кӏуэдыпӏэм дизышэ, шынэ къыдэзыгъащтэ, хьэгъэщагъэм хэмыкӏ, зэщымыщхъу дызыщӏ, пщӏэи щхьэи къизмыдзэ, дзыхэу дыкъэзыгъанэ. Къызэщӏэнауэ, иныжь гупи зэхуос, тхьэусыхафэр Инхьэм ягъэш.

Нартхьэмрэ Инхьэмрэ зэрыугъуеяуи, и псэр ягъэныну псалъэ зэратауи, Сосрыкъуэ имыщӏэу Тхъуэжьеижьыр къыщӏеш. Уанэр трекъузэ, зызэщӏекъузэжри, куэбжэлейм зрет. Сэтэней гуащэу, гуащэу щыӏэм я лейм, Зэт, зэт! жеӏэри. И ӏэлъын мыщӏэм къигъэлъагъуэм йоплъ. И ӏэлъын мыщӏэм ӏэфэщӏагъуэ ирелъагъуэ, афэурэ илъагъур щхъуафэу зэщӏонэри, плъыщхъуэу зехъуэж. И ӏэлъын мыщӏэм къыщекӏуэкӏыр щилъагъум, и гум пикъузыкӏыу и къуэм зыхуегъазэ. Уэ си щӏалэ нэху, жи.

Зэхуэсыпӏэ ящӏауэ къыппоплъэри тесщ, си гу мыгъэныкъуэу, сомыгъэгузавэу мы зэм къызэдаӏуи уанэ мыгъуэр томылъхьэ, гъуэгу мыгъуэ уемыжьэ. Щӏылъэр щымыджэмыпцӏэу уафэ щызэпцӏагъащӏэм хуим къытежьа нарт эпосым нобэрей псэкӏэ

Лъэпкъым и хъугъуэфӏыгъуэ къыхэхъуам щыгуфӏыкӏыу къекӏуэлӏахэт хьэщӏэ лъапӏэхэу Урысей Федерацэм гъуазджэмкӏэ щӏыхь зиӏэ и лэжьакӏуэ, композитор цӏэрыӏуэ Хьэӏупэ Джэбрэӏил, Урысей академием и академик, философие щӏэныгъэхэмкӏэ доктор, профессор Хъурей Феликс, Щоджэнцӏыкӏу Алий и цӏэкӏэ щыӏэ фондым и тхьэмадэ Щоджэнцӏыкӏу Леонид, тхакӏуэ Мэкъуауэ Амир сымэ. Езым и гупсысэрэ

Гупсысэра гум и псысэ? Какое слово? Сказка, сердце. Абы теухуауэ гум телъыджэртэм зеиухым. Сократ къэза е сэ сыщыӏэу сщӏэкъым жызыӏэр ара? Гъащӏэр пщӏыхьэпӏэ нэщхьщи, сэ сызэрыгупсысэ бзэмкӏэ тхащ.

Гупсысэ зыхуишахэр тхакӏуэм зыхуагъазэурэ къаӏуэта хъуащ.
Нобэ дызэхыхьауэ аращ уи Нартхэр жыхуиӏэ тхылъым теухуауэ. Тхылъыр дунейм къызэрытехьэрэ тхылъыр дэ къызэрытӏэрыхьэ лъандэрэ си щхьэкӏэ сыадыгэщ жызыӏэу зызылъытэжым ещхьыркъабзэу сэри срогушхуэ. Мыхуэдэ тхылъ, фафӏэ, дахэшхуэ Плъыфэ дахэ кӏуэцӏылъу, ахуэдэу берчэту. Тхылъышхуэ жыпӏэмэ сфӏэмащӏэщ тхылъ абрагъуэ, езыр зытеухуа нартхэм хуэдиз зиӏэ тхылъ жыпӏэу ахуэдэщ. Аращи, Руслан, уи ӏэдакъэщӏэкӏыр лъэпкъыр дызыхуей щӏэблэр зыхуэныкъуэ тхылъу ахуэдэщ. Псалъэхэр
Зи хаджи хуожьэри, морфемэ зыдж егъэджакӏуэхэм ящӏэу къыщӏэкӏын морфологие дджыну щӏэддза нэужькӏэ, епщӏанэ, епщыкӏузанэ классхэм къыщыбгъэсэбэпыну сыт езы тхылъри къэбгъэсэбэпу, езы тхакӏуэри къебгъэцӏыхуу, езы темэри ирибджыжу жызоӏэри, мы псалъэ гупым пыщӏа гугъэр, гугъэ гуэр жыхуиӏэр. Гущӏэгъу, гудзакъэ, гудзакъэгъуэ, гумызагъэ, гумыгъуэ, гупцӏанэ, гумащӏэ. Аргуэру мыпхуэдэу нэгъуэщӏ зы щӏыпӏэ дей хэтхэщ, зырызурэ къыхэстхыкӏам, уэгу, щыгу, щхьэщыгу, щхьэпхъэтӏыгу, натӏэгу, нэгу, бзэгу, пщэгурыгъ, бгъэгу, блэгу, ӏэгу, ныбэгу, аргуэру щыжеӏэ нэгъуэщӏыпӏэ, гупсысэ, гупсысапӏэ, гупсысалъэ, гупсысэх. Аргуэру, губзыгъэ, губзыгъагъэ, гурыгъуазэ, гущӏэгъу. Гугъэ гуэр, аргуэру, гугъэ гуэр, зыгуэр, зэгуэр, гугъэ гуэр. Кӏэух иретыж. Апхуэдэу ар адрей цӏыхухэм емыщхь цӏыхуу зэрыщытыр икӏи и арт жыхуи тхэкӏэ сурэт щӏыным сэ сыпэгъунэгъутэкъым, ауэ гупсэкӏэ зыхэсщӏауэ Сызэриплъахэр къэсӏуэтауэ аращ икӏи. Тхьэм уригъэфӏакӏуэ. Къохъуэхъун уиӏэмэ, къыппэджыжын уиӏэнущ жыхуиӏэм ещхьу, куэдрэ къыппэджэн Тхьэм ищӏ. Ди япэ Тхьэм куэдрэ уригъэт.
Ижь-ижьыж лъандэрэ къыддэгъуэгурыкӏуэ нарт эпосым и пкъыр къищтэри, езым и зыхэхыкӏэ, зыхэщӏэкӏэкӏэ итхыжащ Сырым Руслъан. Умыгъэщӏагъуэу къанэркъым, художникыр нартыбзэкӏэ къызэрыпсэлъар, псалъэ гъэджэгуным, гъэлэжьэрми зэрыхуэӏэижьыр. Нобэрей зэманым езым бзэ иӏыжщ. Нобэрей зэманым сыт хуэдэ арт ӏуэхугъуэ къащтэ, музыкэ къащтэ, Живопись къащтэ, театр къащтэ. Езым, нобэ, зэманым, и бзэмкӏэ. А артым нэмыщӏкӏэ а артым къыщынэмыщӏыжауэ, артым езым и бзэр зэщхьэщыкӏауэ, зиубгъуауэ, зэмыфэгъуу, зэмыщхьу, ауэдэу къокӏуэ езы артым и бзэр. Зэманми и бзэр, ар зыхуэкӏуэжауэ зы бзэ гуэрщи, иджы а бзэм ущымыгъуазэу, къапщту ауэ сытми. Псалъэм щхьэкӏэ, Малевич и квадратыр сэ сщӏынщ жыпӏэу укъэувкӏэ ар хъуӏым зэи. Щхьэусыгъуэр, а, Малевич и квадрат жыхуаӏэр тынш цӏыкӏуу щӏауэ, ауэ сытми цӏэлам и щӏыбагъым томитӏ хъууэ философскэ тхылъ папщӏэ и щӏыбагъым дэтщ. А томитӏым уемыджауэ а квадратыр зищӏысыр къапщӏэркъым. Иджы, э-э. Бзэ ӏуэхугъуэм теухуауэ пцӏы сымыупсыным ипкъ иткӏэ, сурэт сщӏыхьэкӏэ щӏэ къэзгупсысауэ щымытыным ипкъ иткӏэ, иллюстративу сымыщӏыным ипкъ иткӏэ, езыр-езырурэ философскэ, эпическэ гупсысэкӏэм ипкъ иткӏэ сщӏа лэжьыгъэхэр сэ зэрысхуэщӏым ещхьу сщӏыщ аби. Ар къыбгурыӏуэн, нобэ къыбгурыӏуэн, къыбгурымыӏуэн ӏуэхугъуэракъым, зыгуэрым гурызгъэӏуэну сыхуейуэ сурэт сщӏыркъым. Художникым, тхакӏуэм, усакӏуэмкӏэ зыгуэрым зыгуэр къыгуригъэӏуэнуи къалэнкъым. Абы и къалэныркъэ, щыӏэ зыгуэрым хыхьэрэ лъэкӏыу щытым, а узыхыхьэм сытым ухыхьу щытми, ар ухуейм литературэ щӏы, ухуейм музыкэ щӏы, ухуейм живопись щӏыникӏэ, а узыхыхьэм зэрыплъэкӏкӏэ нобэрей бзэ, нобэ, нобэ дунейм къыщекӏуэкӏ гупсысэхэри хэтыжу, Уэ игъащӏэ лъандэрэ къыбдэгъуэгурыкӏуари абы хэту, ар зы пхуэфу щытым, уэ уи закъуэкъым зи насыпыр къызыгурыӏуэми насыпура, ар зыщӏами закъуэкъым. Нобэ къагурымыӏуэм пщэдей къыгурыӏуэн жызоӏэ. Сэ а къыгурыӏуэнум теухуауэ пэж дыдэ жысӏэмкӏи сегупсысакъым. Ауэ уи фӏэщ щӏы пцӏы зымыупсакӏэ. Пцӏы сымыуп, пцӏы сыупсыну сызэрыхэмытам теухуауэ. Зыгуэрми ягу ирезгъэхьыну жысӏукӏэ ауэдэ ӏуэхугъуэр зэрыхэмытыр. Нартхэм я дунейм ухэша хъуныр ар ӏуэху цӏыкӏукъым, атӏэ ар укъызыхэмыкӏыжыфщ, укъыхэкӏыжынуи узыхуэмейщ. Зэхуэсым къеблэгъа дэтхэнэми я гур хэхъуарэ я псэр дахагъэкӏэ псыхьа хъуат.
Пэублэ псалъэм дежьэ Макъхэм иджы Берхъэ Хикмэт жери щыӏэ зы щӏалэ Тыркум щыщу адыгэбзэ макъыбзэ жери итхар. Абы революцэ ищӏауэ жыпӏэ хъуну. Революцэ ищӏар ищӏа псоми сарэзыӏым, зыкъом зи макъым макъ къэсыхункӏэ зыгуэр къызэрикӏым гу лъитар. Абы къикӏыу ищӏахэри жиӏахэри псори захуэщ жысӏэӏым, ауэ абы гу лъытэн хуейти, гу лъитэри, Абы ипкъ иткӏэ иджыпсту дэтхэнэ зы адыгэбзэкӏэ тхэуэ щыӏэ дэтхэнэ зыми, адыгэбзэкӏэ езыгъащӏэу щыӏэ дэтхэнэ зыми а гулъытэр и гум илъын хуей дяпэкӏэ. Ар пщӏэуэ щытын хуей. Сыту пӏэрэ абы жиӏэну зыхуеяр? Мыкӏэ макъ къэсыхукӏэ зыгуэр зыгуэр къикӏыу щыжиӏэм де а Пэжщ, щым зыгуэр къокӏ, хым зыгуэр къокӏ, лым зыгуэр къокӏ, хум зыгуэр къокӏ, зым зыгуэр къокӏ, ауэдэрэ зыгуэр макъ къэсыхункӏэ къокӏри, иджы езы бзэ жыхуэтӏэ дэтхэнэ бзэри къащти, сыт хуэдэ бзэри, макъ зн, макъ знак системура, макъыр знакура, макъыр знакура, щыӏэ зыгуэрым хуэзнаку, абы игъэзнаку, Семиотикэ ӏуэхуура? Щыӏэ зыгуэрым щыӏыгъыгъуэ зыгъэмыну абы знак гуэр иӏэу, а знакхьэмкӏэ дэ ди бзэр гъэнщӏауэ ауэдэу щытщ иджыпстуи жьэ, адрей бзэхэм я жыримыӏэ гуэрау къэбжыӏэн псалъэмэкӏэ хы жыӏыу жьэ, хы макъри урыс бзэми хэтщ, ауэ къызжыӏэ джысту хым урыс бзэкӏэ къикӏи, зыри къикӏыӏым. Фонемэ къудейуэра? Зыгъэ зэман зыгуэр къикӏауэ щытынкӏэ хъунщ тщӏэӏым. Ауэ иджыпсу зыри къикӏми, дэ ди бзэм иджырикъым. Нобэ къыздэсым къокӏри, а къикӏыррэ дэ дызэреплъын хуейр шестукъым, дызэреплъын хуейр океанукъым. Абы дызэреплъын хуейр знак шесть, знак океан. Къэуныр зебж. Нартхэр тхылъыр зытха Црым Руслан дунейр къызэригъэщӏрэ псэуа а лъэпкъыр къызэрыгъуэгурыкӏуэрэ ӏущагъыу зэхуихьэсам щыгъуазэ, адэкӏи диӏэн хуей щытыкӏэм и щэхур зыщӏэщ. Езы лӏыхъужьхэм хэтхьэ жьэ, зыр къыхыхьу етӏуанэр абы зэман дэкӏа иужькӏэ къыхьу зыгуэр уэдыщ, псори. Зы щхьэж и пшыналъэ иӏыж щхьэкӏэ, зэгъусэу, а зекӏуэми здежьэу, зэгъусэу ӏуэху гуэрхэр ирагъэкӏуэкӏыу, зэпхауэ, ауэдурэ щытура мы сэ абы сызэреплъа? Иджы зыгуэр, нэгъуэщӏ зыгуэр, нэгъуэщӏ зыгуэр еплъынкӏэ мэхъу мы. Цӏыху къэсыхункӏэ езым натым хилъагъуэм ипкъ иткӏэ, щхьэж езым и нат игъэпсыжыну хуитщ. Мыр ӏэмал имыӏэу жьэ? Мыуэдэ нарту щытын хуейщ, пэжщ жыпӏэру згъэувӏым, ауэ, тхылъу сехъуапсэ, тхылъ гуэр, Калевала, жери жьэ финно-угорскэ эпосхэм художникышхуэ Филонов жери щыӏа Филоновым и школым, Филоновым и школыр, езы Филоновыр хэмыту Филоновым и школым а тхылъыр иллюстрировать ящӏауэ щытауэ, ар зэ слъагъущ ди щӏалэгъуэм щыгъуи, абы сехъуэпсауэ щытати, сэри сыхуейт нарт пшыналъэм теухуауэ зыгуэр сщӏынуми, сыщыщӏалэм щыгъуэ зеспщыта щхьэкӏэ къэзгъэзэжа иужьрэ тӏум щыгъуэми иужькӏэ пшыналъэм Щхьэусыгъуэ жысӏэным зыгъэ зэман сыхэпщхьа хъуащ, абы сыкъыхэмыкӏыжыфу, зэрымыщӏэкӏэ езы пшыналъэм сыхэпщхьа иужькӏэ нэгъуэщӏ ӏуэхут сыщӏыхыхьар. Анимацэ ӏуэхути схыхьа иужькӏэ сыкъыхэмыкӏыжыфурэ сытми, анимацэри хъужаӏым, мы сэ сыщӏыхыхьар хъужаӏым, ауэ тхылъыр